an ka kumakanw na kumakan mun bɛ yen n'o ye an ka fɛn kɔrɔw an danbe o n'an ka hɔrɔnyaw kun bɛ baara kɛ min na o ni adamadenya jɔsen dɔ bari adamadenya jɔsen belebeleba dɔ ye yiri ye an ka kɛnɛya bɛ yiri bolo an ka lafiya o bɛ yiri bolo an ka hɛrɛ o bɛ yiri bolo yiri bɛ nafa caman ɲa an ka dugumakolo kan caman b'a la k'an ka yiriba ninnu tigɛ ka u t'a nafa dɔn yiri bɛ kɛnɛya kɛ ka adamaden furakɛ ka adamaden furakɛ a mana kɛ bana kamanagan bana bana sugu o sugu ye yiri bɛ furakɛli kɛ mais an bɛna kuma bi donc sabu an balima dɔ nana an fɛ yan ka na an sɛgɛrɛ yiriko kan donc an bɛna kuma di an balimakɛ ma a bɔra itali a bɔra itali a nana an fɛ yan fɔ an sigiyɔrɔ la samɛ samɛ n'o ye zirakɔrɔ samɛ zirakɔrɔ n'u b'a fɔ ko kati zirakɔrɔ donc an yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛnnen don zirakɔrɔ ma inshallah donc an balimakɛ sera an fɛ yan donc k'a bɛna an ɲininka yiri dɔ la donc an bɛna kuma di an balimakɛ mɔ a ka kuma yiri kan sabu anw sigilen don yiri kan yan walahi yiri dɔnniya an bɛ ka ɲini an ka cɛkɔrɔbaw o n'an mɔkɛw o n'an tulomasamaw an bɛ ka yiri dɔnniya ɲini u fɛ walahi k'a fɔ bɛɛ ɲɛna bɛɛ k'i abɔne bɛɛ ka video yira i balimaw n'i sinjiw la bɛɛ k'i yɛrɛ furakɛ yiri la walahi an bɛna yiri di aw ma walasa aw ka se ka yiri dɔn cogo min na aw mɔdenw bɛ se ka yiri dɔn cogo min na n'o tɛ yiri dɔnna bɛ ka dɔgɔya donc an bɛna kuma di an balimakɛ ma walasa a bɛ se ka an ɲininka yiri min ka di a yɛrɛ ye donc n'an bɛ min dɔn an b'o fɔ n'an tɛ min dɔn an t'o fɔ sabu mɔgɔ kelen tɛ se k'a bɛɛ dɔn walahi mɔgɔ kelen tɛ se k'a bɛɛ dɔn mais an bɛ fitinin min dɔn yiri kan an ye min tɔmɔ an ka cɛkɔrɔbaw n'an ka musokɔrɔbaw bolo o n'an tulomasamaw o ni an donna cɛkɔrɔba kɔrɔw mun kan o ni donso kɔrɔw ni karamɔgɔ kɔrɔw an donna maakɔrɔ sijɛ mun kan mun hinɛna an na ka yiri mun fɔ an ɲɛna k'u dadeyaw d'an ma k'u sekerɛw fɔ an ye n'an y'u ta k'u sɛgɛsɛgɛ k'u bila balansi bɛɛ kan ni wulibali don n'a bɛ fɔ mun ma ko tɔmi walahi yiri mun ye wulibaliw ye an y'olu ta k'u kisɛ walahi k'a kɔngɔn ka bɔ a fara kɔnɔ k'a kisɛ n'a kunkun bɔ ɲɔgɔn na k'an sigi n'o o yiri dɔnniya n'a dalu ye k'a kisɛ ta k'a di adamadenw ma mɔgɔw k'u yɛrɛ furakɛ cogo min na an bɛna kuma yiri kan walahi an b'a yira aw bɛɛ la bɛɛ k'i abɔne an bɛna yiriw fɔ aw ye aw balimakɛ n'aw denkɛ de don n'o ye abubakari sidiki kuma man nɔgɔn anw bolo anw ka baara tɛ kuma ye mɛ komi ka yiri di bɛɛ mɔ sabu an ka se k'an ka ko kɔrɔ n'an ka fɛn kɔrɔw dɔn an ka se k'an ka hɔrɔnya n'an ka danbe o an k'a dɔn k'a fɔ k'an ka danbe dɔ bɛ yiriw bolo an ka kɛnɛya bɛ yiriw bolo an ka lafiya sanji ka na lafiya la a bɛ yiriw bolo donc an bɛna kuma yiri dɔ kan furakɛli sira kan ka adamadenw bɔ fili la donc an balimakɛ i bisimila ka bɔ itali ka na i tɔgɔ o ni jamu bisimila i bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ anw ye i mago bɛ yiri min na i bɛ fɛ an ka min walawala i ye i bɛ se k'i da don o la k'o fɔ inshallah salamaleykum karamɔgɔ waaleykum assalam rahmatullah alhamdulilayi an b'a lamɛnbaa cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba an b'u bɛɛ lajɛlen fo inshallah i bɛ foli ɲɛsin abonnéw ma sabu olu de bɛ k'an su ye wala bagaw ye alihamdulila an bɛ abonema minnu bɛ abonné ka video ninnu ni vocali ninnu minnu b'a bɛɛ lamɛn an b'u bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na u bɛɛ tulo b'i la o tɛmɛnen kɔ an bɛ e yɛrɛ fo karamɔgɔ n'o abubakari sidiki an ka foli belebeleba b'i yɛrɛ ye foli diyara n ye kosɛbɛ alihamdulilayi min y'a to ne bɔra bi ka se i ma ka ɲininkali min n bɛna ɲininkali min de k'i la ahan o ye ɲininkali jumɛn ye ɛɛ n bɛna ɲininkali dɔ k'i la yiri taabolo kan i n'a fɔ yiri sugu jumɛn aa n bɛna ɲininka yiri min na o ye ngɔlɔbɛ finma ye ngɔlɔbɛ ngɔlɔbɛ finma ngɔlɔbɛ finma wala ngɔlɔbɛw ka ca mɛ ngɔlɔbɛ finma bɛ yen nɔ a magoɲɛ sira i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ɲɛna a la donc an bɛna e ka mɛn an ka kuma ngɔlɔbɛ kan wala ngɔlɔbɛ an bɛna min ɲininka ngɔlɔbɛ la i ka kuma ngɔlɔ sabu mɔgɔ caman bɛ yen nɔ olu bɛ kuma yiri kan olu ma yiri dɔn kosɛbɛ an ka farafinya danbe taama taala yiri ye an bɛ ka yiriko in bila bolo kɔfɛ ko yiri tɛ yiriko tɛ bolo kɔfɛ ko sabu hadamaden yɛrɛ fɔ donso ye sabu i yɛrɛ ko k'i mɔkɛ kun ye donso ale bɛ baara kɛ yiriw la alihamudulila n bɛ donso bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na awɔ n bɛ hakɛto ɲini k'u bɛɛ lajɛlen fɛ mɛ mun de y'i wuli ka se yan danaya de don wa o mɛ i y'an ka video dɔ lajɛ wa tari i y'an ka fɛn dɔ de kɔrɔbɔ n'a ɲɛna a ma ɲɛ n b'a fɛ k'o de fɔ bɛɛ de tulo b'an na nin waati n kanubagaw o ni mun b'a la k'an suit mun b'a la ka video lajɛ mun b'a la k'u sinjiw wele k'u balimaw wele bɛɛ ka an sui video in kan walasa u bɛ se k'u danbe n'u ka hɔrɔnya dɔn cogo min na walasa u bɛ se ka furakɛli kɛ nɔgɔya la cogo min na walasa u tɛna taa fɛn don fura lankolonw na ka taa fɛn kiritikarataw kɛ fɛnw na k'u ɲagami ka n'u feere an ma tuguni min bɛ adamadenw kisi olu ma n bɛ fɛ i ka walawalali k'an ye o la inshallah alhamdulillah i y'a ɲininka o yɔrɔ la o diyara n ye o yɔrɔ la n b'i fo kosɛbɛ kosɛbɛ dan tɛ foli min na i y'a ɲininka o yɔrɔ la a diyara n ye n'i y'a ye n bɔra bi ka se i mɔ yan nɔ e yɛrɛ b'a dɔn yɔrɔ kɔni ka jan déplacement a man nɔgɔn n'i y'a ye n bɔra yen nɔ ka se i mɔ yan nɔ bi alhamdulillah n y'i ka video lajɛ youtube sanfɛla la i mu ka kuma yiri dɔ kan yen nɔ bon i kumana a yiri kan i kumana a yiri kan kosɛbɛ kosɛbɛ bon a yiri ne y'a ta ne y'a fɔ i y'a kɛ i y'a fɔ cogo min na ne y'a kɛ o cogo la alihamudulila ne kɔni mago a ɲɛna ma ne mago ɲɛna bɔn ne fana wulila ka na se i mɔ yan nɔ ko n bɛna foli lase i mɔ ɔ ni dakurun damadɔ bɛ n bɛn'o fɔ i mɔ fɔ i ɲɛna tɛra ka an balima minnu bɛ yen n'olu b'a lamɛn o k'a dɔn k'i tɛ ka nkalon tigɛ mɔgɔw ye k'i bɛ ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye k'i i bɛ tiɲɛ kan i bolo bɛ kisɛ ka yiriko la bɔn i bɛ ka yiriko fɔ mɔgɔ ye cogo min na bɔn a baara fana a bɛ ten i tɛ ka nkalon tigɛ mɔgɔ ye o la n bɔra bi ka se i mɔ nkalon ye haramu ye walahi nkalon ye haramu tigɛla yɛrɛ ye dangaden wa pilasi foyi tɛ dangaden bolo lahara ni jahanama tɛ ala k'an kisi nkalontigɛlaw tɔɔrɔ ma ala kan'an ni nkalontigɛla ɲɛ kɛ naani ye an tɛ fɛn o fɛn dɔn an b'a ɲini ala fɛ an tɛ fɛn o fɛn dɔn n'an b'o fɔ aw ye don min an tɛ fɛn min dɔn n'an ko k'an b'an da s'a ma ala k'an ni minɛ ka bɛn o don ma an b'o ɲini ala yɛrɛ fɛ ala k'o k'a ka ala yɛrɛ barika kosɔn an ka hɔrɔnya n'an ka danbe o ma sɔn nkalon ma nkalon ye haramu de ye walahi ala ka bɛɛ kisi nkalon tɔɔrɔ ma an bɛ min dɔn an b'o fɔ aw ye an tɛ min dɔn ala kan'o don an da fiyewu ni an b'o fɔ don o don ala ka ko don an ni o fɔli cɛ ubiyɛn ala k'an faga ɲan'o don cɛ sabu nkalon ye haramu ye an ka danbe n'an ka hɔrɔnya o ma sɔn nkalon ma fiyewu ka kɔn silamɛya yɛrɛ seli ye an fɛ yan walahi donc an balimakɛ ko k'an ka kuma ngɔlɔbɛ kan donc e ko k'i y'a dɔ kɛ k'i y'o jɔyɔrɔ ye donc k'i wulila ka se yan i b'a fɛ an ka kuma ngɔlɔbɛ kan donc an bɛna kuma ngɔlɔbɛ kan ni ala sɔnna mɔ donc ngɔlɔbɛ ye yiri ye an balimakɛ ngɔlɔbɛ ye yiri ye yiri min bɛ yen mhm. n'a bi adamaden yɛrɛ di a bi bana caman furakɛ ka bɔ mɔgɔ la ngɔlɔbɛ nafa ka bon dɛ walahi ngɔlɔbɛ ngɔlɔbɛ nafa ka bon dɛ n balimaw ne ka abɔnenw walahi ngɔlɔbɛ nafa ka bon ka se degere min na mɛ n bɛna dɔɔni dɔrɔn de fɔ aw ye ngɔlɔbɛ kan bi n bɛna kelen dɔrɔn de ta ka fɔ aw ye sabu e ko k'i mago bɛ ngɔlɔbɛ ka dɔnniya de la donc ngɔlɔbɛ filɛ nin ye i bɛ ngɔlɔbɛ bulu de bɔ ngɔlɔbɛ bulu mhm. walahi balimakɛ mhm. n'a sɔrɔla k'e da ka kunan u mɛ ko e fari bɛ to ka sufe kan mhm. tari n'a sɔrɔla ko dumuni yɛrɛ man d'i da fiyewu tari a kɛra kunkolodimi gɛlɛ ye u mɛ dumunikɛ yɛrɛ de ka gɛlɛ i bolo a kɛra sumaya juguman pali u b'a fɔ min ma ko pali walahi ko pali de b'i la u mɛ kɔnɔna bana juguman de bilalen don i la tari i mɔgɔ min bɛ i tɛ se ka dumuni kɛ a nɔrɔmalima u mɛ i tɛ taa ɲɛgɛn na mhm. a nɔrɔmali la kuwa dɔnku i bɛ jija i bɛ ngɔlɔbɛ bulu bɔ mhm. dɔnku n'i y'a ngɔlɔbɛ bulu bɔ mhm. dɔnku i bɛ bisimila ramana rahim fo ka taa se waladɔlina mɔ i b'o kalan ka siɲɛ saba walasa ala bɛ barika don a la ɲani k'a bɔ i b'o hami d'a kan dɔnku i bɛ sɔrɔ k'a bɔli daminɛ dɔnku n'i b'a bila daga kɔnɔ i bɛ bisimila kalan fo ka taa se wala dɔɔnin na mɔ siɲɛ saba tuguni i b'a bila daga kɔnɔ mhm. i b'a tobi mhm. ni kalan ka gɛlɛn i bolo i jija i k'a bɔ n'i b'a bɔ a fɔ ko bisimilahi mhm. o fɔ dɔrɔn i k'a bɔ i b'a tobi n'i y'a tobi to k'i min a la i ka denbaya la min a la walahi ala bɛ pali sumaya

tobi mhm. k'a tobi mhm. donc i bɛ sɔrɔ ka fara jɛman in bɔ a mhm. kɔnɔ donc ka fara jɛman in bila tasuma la k'a bilen kama kama kama kama kama o b'a sɔrɔ i y'a tobi de donc i b'a tobilen ta ka bɔ fara jɛman in tobilen ta ka bɔ k'a bila ji la tasuma la sakɛ donc n'a bilenna k'a kɛ paki paki paki a bɛ bilen yɛrɛ de kun donc n'a bilenna i b'a ta ka bɔ i b'a bila kolon kɔnɔ mɛ i b'a bila daga kɔnɔ i bɛ ji k'a la dɔrɔn i b'i kunkolo biri ka fini biri kunkolo la k'i ten tiɲɛ a la a b'a dimi bɔ a la pewu nin ye faida ye min min di aw ma aw yɛrɛ ka cɛsiri min ye i y'a to e wulila ka bɔ fo itali ka na n bɛ ka nin fa in di e yɛrɛ de kama o ni n ka abɔnew n bɛ ka nin di aw de kama walahi n kanubagaw ne bɛ ka nin di aw ma fi sabilila ala

zero sɛn karanti nɛf walahi n balimakɛ n balimamuso i jija i ka nkɔlɔbɛ in kɛ inshallah i bɛ ala jɔyɔrɔ y'a la o kɔfɛ caman bɛ yen u b'an wele nafolo yɛrɛ baara la caman bɛ yen u tɛ nafolo baara dɔn sabu nafolo o ni garisigɛ mɔgɔ b'u fereke ɲɔgɔn na fɛn kelenw tɛ dɛ nafolo baara o ni garisɛgɛ baara o tɛ kelen nafolo baara o ni garisɛgɛ baara n balimakɛ n balimamuso n bɛ ka segin segin kuma in kan a lamɛn ni faamu ye i k'a lamɛn ni kodɔn ye a lamɛn n'i ka hɔrɔnya n'i ka danbe o ni tilennenya i ka kuma in lamɛn koɲuman koɲuman walahi yiriw bɛ n'o ye nkababilen nkababilen kelen kelen a an balimaw nin ye yiri ye dɛ nkababilen mɛ don nata an bɛna kuma nkababilen kan ale bɛna siri tigɛ ka bɔ mɔgɔ la siri i bɛ siri dɔn dɛ dabali jugu ale b'o wuli ka bɔ mɔgɔ kan video nata ni ala ni kira ka sɔnna sala ala k'an kɛnɛma to an bɛna kuma nkababilen kan nkababilen a an balimaw a y'abɔne dɛ a ye video in lajɛ a k'a yira a balimaw na a k'a dɔn k'a fɔ ko ne ye dɔgɔtɔrɔ di n'u b'i wele ko dɔkitari abubakari dɔgɔtɔrɔ abubakar abubakar sidik mhm. ka bɔ mali la bamako commune trois mhm. walahi an bɛna yiri di aw ma k'aw furakɛ yiri la ka siri ni dabali wuli ka bɔ aw kan yiri la walahi an bɛna min fɔ aw ye mhm. i k'i sigi i ka lamɛnni kɛ ni kodɔn ni faamu o de ka di n ye kosɛbɛ o de ka di n ye bɔn n'i ma min faamu i bɛ n wele n ka telefɔni nimɔrɔ la n'o ye zéro zéro deux cent vingt-trois soixante-dix zéro trois zéro cinq quarante-neuf bɔn o kɔfɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko baara dɔ bɛ an b'o kɛ ni barawutu de ye caman tɛ barawutu dɔn barawutu tun ye samurusu ka dalu de ye samurusu tun bɛ baara kɛ ni barawutu ye a y'a dalu de se n'alew ma o barawutu o baara bɛ kɛ ni sagajigi jɛma de ye an bɛ sagajigi jɛma san bamakɔ waa tan duuru o kɔfɛ an bɛ mun don a kalowa la a garisɛgɛ baara de don o baara ye garisɛgɛ baara de n'i bɛ garisɛgɛ nɔfɛ o bɛ papiye ko tɛ furuko tɛ denko ninnu a kɛra bana sidɔnbali dɔ de b'i la a kɛra kunnafɛn juguma de b'i la a kɛra dabalibana de ye a kɛra i ka papiye ko ka gɛlɛn mɛ n'e taara tunga na i bɛ gɛn ka segin tuguni i ma se ka taa cogo sɔrɔ tari kamanagan bilen dɔ de b'i la an bɛ barawutu baara k'i ye ni ala sɔnna ma i bɛ ala jɔyɔrɔ ye o la o baara kɔni o bɛ kɛ ni sagajigi jɛma ye an b'o san bamakɔ waa tan duuru kalowaw fana b'a la o kalowaw bɛɛ sɛmɛni kelen ma bɔn mun bɛ don kalowa la denbayatigiw de don waa tan bɛ di olu ma bɔn sagajigi jɛma bɛ san waa tan duuru bɔn n'a ka di mɔgɔ min ye i bɛ se ka na an b'o baara k'i ye o mɛ n'a ka gɛlɛn i bolo i b'i tɔgɔ n'i ba tɔgɔ di e tɛ yan mɛ ala bɛ yan an b'a baara kɛ sa la dɔnku o kɔfɛ nafolofin ka nafolofin sɔrɔ sabu e yɛrɛ y'a ɲininka o la ko dɔw b'a fɔ ko sɛfin nafolo sɛfin nafolo

komi dɔw tun b'a la ka kuma a ka don dɔ la mhm. ne y'olu ka kumakan lamɛn ne taara yen nɔ mhm. olu y'a fɔ cogo min na ja olu bɛ k'a fɔ cogo min na olu tɛ se ka a kɛ ten mhm. olu ta ye kuma mugu fu dama ye bɔn ne y'e ta kuma mɛn don min na ne fɛnɛ wulila ka s'e mɔ ne y'a kɔrɔbɔ alihamudulila ne y'a kɔrɔbɔ cogo min na ne mago ɲana fɛnɛ o de la n nana wulila ka s'e mɔ bi fɛnɛ n b'o o bonya n'o waleɲuman o waleɲuman dɔn n b'a segin i ma bamanankan man nɔgɔ n ma kosɛbɛ Awɔ, awɔ. i y'a ye bamanankan man nɔgɔ n ma A man kosɛbɛ nɔgɔ kosɛbɛ, voilà n inchallah. b'o yɔrɔ n b'i fo kosɛbɛ Ni kosɛbɛ Ala sɔnna ne ma. dalen don i la bɔn n y'o o fɛnɛ kɛ o ɲana i fɛnɛ terikɛ in bɔra I min y'a ko faamu. ko o nana an ka baara k'u ye alihamudulila awɔ ale bɔra Awɔ, a bɛ ale min? bɔra Awɔ a bɛ segin ka na. Awɔ inshallah ni Ala sɔnna ma. N'o tɛ an tun bɛna kuma di ale ma fɛnɛ inshallah sabu bɛɛ n'i hakilinata de don. E n'i hakilina kelen dɔ n'a hakilina kelen. Bɛɛ bɛɛ n'i hakilina de don. O kɔfɛ i k'a dɔn sɛfin nafolo baara sɛfin nafolo baara e Ala n balimakɛ sɛfin nafolo baara bɛɛ t'a dɔn dɛ. Sɛfin nafolo baara bɛ kɛ cogo di? N ɲininka a la sa o de ka di n ye kosɛbɛ. Sɛfin nafolo baara kɛcogo walahi an b'o baara kɛ ni n'u b'a fɔ misi min ma ko sangaba tura ah, an b'o san mhm. bɔn o wari musaka mhm. o ni an bɛ mun baarakɛla ka wari mhm. waa bi wɔɔrɔ o misi sɔngɔ ninnu b'o la kuwa o ye waa bi wɔɔrɔ ye waa bi wɔɔrɔ o ye baarakɛ baarakɛ wariw ni musakaw kuwa i n'a fɔ musakaw sangaba tura o bɛ san o la o ye waa bi wɔɔrɔ de ye bɔn o kɔfɛ e yɛrɛ si hakɛ e yɛrɛ si hakɛ o shɛ n'a mhm. sɔrɔ ye san mugan ye mhm. shɛden mugan mhm. n'a sɔrɔ ye san bi saba ye shɛden bi saba n'a sɔrɔ ye san bi wɔɔrɔ mɛ san kɛmɛ yɛrɛ o shɛ hakɛ de bɛ san dɔnku o baara bɛ kɛ ni o ye min ka gɛlɛn i yɛrɛ tɔgɔ n'i ba tɔgɔ n'i mago b'a la i bɛ diɲɛ jamana fɛn o fɛn kan i b'a fɛ an ka baara k'i ye dɔnku i b'i tɔgɔ n'i ba tɔgɔ i b'o fɔ an ɲɛna an b'a baara kɛ mɛ n'a ka d'i ye i bɛ wuli ka na n sɔrɔ a bamakɔ yan n'i nana i bɛ n wele n ka telefɔni nimoro la an b'a baara k'i ye n'o ye zéro zéro deux cent vingt-trois soixante-dix-huit zéro trois zéro cinq quarante-neuf zéro zéro deux cent vingt-trois soixante-dix-huit zéro trois zéro cinq quarante-neuf dɔnku an b'a baara k'i ye an bɛ shɛ san dɔnku shɛ an b'o san o kɔfɛ i bɛ waa bi wɔɔrɔ de di a baara bɛ kɛ ni o ye o ye musaka tɔ wari bɛɛ sabu saraw b'o la bɔn baarakɛ minɛnw yɛrɛ de ye i bɛ waa bi wɔɔrɔ di o kɔfɛ shɛ yɛrɛ dɔnku an b'o san an b'a baara kɛ o la ni ala sɔnna a ma an bɛ dati d'i ma o mɛnnenba kalo fila bɛ yen kalo saba bɛ yen tile tan duuru bɛ yen n'a y'i diya yɛrɛ n bɛ se k'a fɔ hali sɛmɛni kelen yɛrɛ i b'o jɔyɔrɔ ye walayi n kalila kuranɛ bonya na n kalila n ka hɔrɔnya o ni danbe o ni bɔkolo n kalila o la ni n y'aw nɛgɛn ala kana to n na bilahi o de kama ni ala ye nkalon nɔgɔya an ye don min na ala k'an ni minɛ yanni an k'a fɔ k'an bɛ nkalon tigɛ adamadenw ye hɔrɔnya ka gɛlɛn nkalon ma mɔgɔ kan'i ka danbe feere wari kama mɔgɔ kan'i bɔkolo feere wari kama tiɲɛ fɔ hali n'i bɛ sa i ka tiɲɛ fɔ adamadenw ye hali n'a sɔrɔ i ni bɛ to a la tiɲɛ fɔ adamadenw ye o de kama

ni ala maa min da kunnandiya ni dondala kama ala ka sɔn o k'an wele dɔnku an ka baaraw k'o ye o ka se k'an ka yiri dɔnniyaw sɔrɔ mɛ ala maa min da ta tiɲɛ ni kunnagoya kama ala kana sɔn fiyewu o k'an lamɛn o kana se ka video yɛrɛ o kana se k'an wele yɛrɛ kuma tɛ an ka baara k'o tigi ye an b'o ɲini ala fɛ ala k'o kɛ k'a la bonya kosɔn alikuranɛ barika kama an ka hɔrɔnya n'an ka danbew kosɔn mhm. an y'a fɛn min to yen ala ni kira kama mhm. an ka hɔrɔnyaw kana tiɲɛ mhm. an ka danbew kana tiɲɛ an y'a min to olu kama ala k'a kɛ o kama ala kana sɔn fiyewu dangaden kelen kana se k'an wele an b'o ɲini ala fɛ donc an ka video nata an bɛna kuma kaba bilen kan n'an ma kuma kaba bilen kan an bɛ kuma kunjɛ kan wala an bɛ kuma nin fɛn fila de kan n'an ma kuma kaba bilen kan dɔrɔn a k'a bila a kunna an bɛna kuma n kuncɛ kan ni ala sɔnna ma sabu o ye diɲɛ yiri fɔlɔ ye ni ala sɔnna ma asalamu aleykum warahmatulahi taala wabarakatu shikuran